onye onye ọbụla bịara na hospital ya na onye ahụ na-agbake nwere ndị ọ na-eji ọgwụ gbagbuo ha o nwekwa ihe nna mmadụ n'ilu akwụkwọ anụnwa bụ ilu akwụkwọ maka Azụka na-ekwe ada anya ọha mma agha jehova asị na ya akpọlitego onye nwụrụ anwụ onye nọ three months na dead body nọ three months ya wee kpọlite ya from ọnwụ wee mee ya o wee dị ndụ ọ bụdị nke a na-agbaka m isi sef na ihe na-agbaka m isi bụ na nwaanyị a sị na Mathias Ezeaku ji ọgwụ agbagbu ndị mmadụ n'ụlọ ọgwụ ya Hmm. na Mathias Ezeaku bụ call ka o nwee na o nwee call to be a minister ị ghọtago mana greed ya greediness ya ekwere ya o wee rapụ adoration ministry nya ụlọ ụka Mbaka ọ na-agabu n'Enugu mgbe ahụ ị mara Mathias ji ọnụ ya kwuo na ya agaga ụlọ- agago ụlọ ụka Mbaka o wee rapụ ụlọ ụka Mbaka wee gbafe wee bido bido another thing ya na-aghọtara ihe ọ bụ Hmm. mma agha Jehova nọ n'elu ya wee sị na Mathias abụrọ nwoke mana mụnwa ma na Mathias ji ụmụ seven Mathias abụrọ nwoke kezi ka o si tụba nwunye ime nwunye ya wee mụta ụmụ seven na ihe nwaanyị a kọrọ ebe a ka nke akụkọ karịrị akarị so ọ sịkwa ọ nọ n'elu ya wee sị Mathias nye anyị ya date ka ha mee em, healing gịnị ma ya ụdị ihe anụnwa pastor Henry sị na ya ga-eme na Nkpọ wee mesịa wee gbafere ehe ọ sị na ya dị ready na sebia na ya ga-eme the thing ị ghọtago and na ya ga-eme wonders and the miracle mana mụ amara nke a bụ okwu na-ese akụkọ na ihe ji wee mebe the video bụ ka unu nụrụ ife nwaanyị anụnwa kọrọ about Mathias Ezeaku nke anyị niile na-amarọ maka ya egwu dị because of money mongering spirits Yay!
because of

to serve God. I accept the challenge. Give me letter. Ị kparịgo Chineke too much. And ọ gbara gị nkịtị abụ na o kwere ekwe. Ọ gbara gị nkịtị ka i zuzucha maka egboo ọgụ onye ụjọ na-aka. Egboo ọgụ Mathias Ezeaku onye ụjọ abawa I challenge you as my fellow woman you be bring it on i dewere iru ka arụsị i mepe ọnụ na-akparị chineke go and visit daddy freeze mgbe daddy freeze na-akparị chineke na-asị na ọ ndị church ka ọ na-akparị i personally prayed ekpere m ekpere mm. sị chineke i don't want this man to die mm-hmm. but let him realize that you are god and chineke mechara mee ya mm, Mathias ị wụ onye who are you ị kpara ike karịa nebukadneza i nyere mkpọtụ ka fero i nyere mkpọtụ ka ehab ị ma ihe karịa herod who are you ị wụ onye were that challenge nye mmụọ awụ mma agha nwaanyị ibe gị because i nwere ihe e ji bụrụ nwoke adịkwa m sure e nwere ihe dị na ngada gị because ọ bụrụ ihe dị na ngada gị i were wisdom na-arụ ihe ị na-arụ ị sị na arụsị ka ị na-efe mana let the arụsị give you songs ọ bụrụ i were egwu ndị chọọchị turn ya into egwu arụsị were otito ruru chineke now what are you making noise onye ọbụla ma mma agha mana mma agha nọrọ etu ọnụ hmm. testimony ọbụla mma agha nyere I will tell you ebe o mere ị gaa jụọ ị nụ from the horse's mouth abị m obere chineke were mma agha na-akpọli ma ndị nwụrụ anwụ ọ bụ everybody ka ọ na-akpọli hmm. a kpọta ndị mmadụ o nwere ndị ọ na-akpọli after all mgbe jizọs nọ n'ụwa ọ kpọli everybody hmm. mathias ezeaku ga-agwa m na onye ọbụla bịara na hospital ya na onye ahụ na-agbake o nwere ndị na-anwụ ya ekpuchie ya nwere ndị ọ na-eji ọgwụ gbagbuo anọrọla m otu a na-ekpere people ekpere ndị nwụrụ anwụ mmadụ abụọ ekwe ebili ofu onye ebilie mana ofu onye biliri people did not share the testimony because na ọ ihe ọma because na m na-ekpere jizọs ekpere chineke dị ndụ they did not share the testimony the other day a kpọtara onye nwụrụ anwụ for three months na hospital hospital rejectiri ya dee akwụkwọ nye nne na nna ya sị na nwa agago o nwee nọọsụ sị ka a kpọrọ ya bịa mgbe a kpọ ya na-abịa obi mmiri wara m Because the last thing I will do is to lie. Mm-hmm. Obi mmiri wara m m sị Chineke ka ụdị set up onwe ha. Chineke sị na ya ga-eprove onwe ya na ya ga-aba m n'ime kpọlie nwa ahụ. Ekpechara m nwa ahụ ekpere jụọ ndị nwe ya gịnị na-eme ya ha sị na ọ na-ada akwụkwụ na ọ na-eme ka onye ara na ọ wụ onye ara and secondly na ọ nọkọta nnọọ mekata ihe a na ọ fainta ekpechara m ya ekpere chineke sị m na m were scent leaf hmm. na m were ya squeeze etinye ya n'imi na m etinye ya n'ọnụ na m ebe akwa mee ka anya mmiri m tasa ya n'ahụ na ọ ga-ebili eh. emere m ihe chineke gwara m that girl ebilie mkpu na-akụ ma ndị telivishọn ma ndị polisi ha bịa mewa m interview na port harcourt ebe a The video nọ na Facebook due to na ezigbo ihe people nọ n'ịkpọ m ọnụ ịkatọ m they cannot share it but ha hụ ya ha akọwa m ọnụ a woman mụrụ nwa for over 30 years ha chọwara nwa mụọ nwa egbuo nwa na hospital ha buru ozu nwa bịa hmm. m sị chineke na ọ set up chineke mere nwa ahụ bilie dị ndụ gaa na aba o nweghị onye nọ n'ụwa na-enwere onye iro ị hụ ndị iro m na aba ị ga-ahụkwa ndị hụrụ m n'anya n'eziokwu na aba